pali malipoti amene atipeza ochokera maboma ambiri mu dziko muno amene akufotokoza kunena kuti ana ambiri makamaka aku primary school ayamba kubwezedwa ku sukulu komanso ena sakupitako chifukwa cha nkhanza zimene zikuchitika m'masukulumo powakakamiza ana kuti azilan- azilipira makobiri ah, opambana mwina 5000 izi zikuchitika maboma a mangochi zomba blantyre uh, mwanza mm, machinga mulanje thyolo ndipo ana ambiri akukakamizidwa kuti ati azipereka ati ndalama ikuchedwa kuti development fund ana ambiri ndi osauka kwambiri ndi chifukwa chake mwina ambiri simunamumvese bakiri muluzi bakiri muluzi poyambisa sukulu ya ulere anali ndi cholinga faja anadziwa kuti iyeyo anabadwira kumudzi akuwaziwa anthu timanena kunena kuti president kapena mtsogoleri wina aliyense amayenera kuti asanafike pamenepo azikumana kaye ndi mavuto olo kumangidwa azimangidwa aziziwa kuti kodi zimakhala bwanji president ongomusankha ochokera kwina kwache atadya ija soseji sangaziwe mavuto a anthu lero chifukwa cha chikhalidwe chimene ali nacho mtsogoleri wathu amene alibe welfare ya amalawi chikuzunzitsa ana ambiri madera ambiri ku- kuphatikizapo kumulanje makamaka kwa njeza pa njeza sukulu maziphunzitsi ya pamenepo amazitenga kukhala ngati popeza sukuluyo ili pa boma pa mulanje mwa njeza m'mene munachokera boni kalindo ndiye kuti anthu onse akumeneko ndi ochita bwino mudziwe kuti akuti kuli ana ena ochokera kwa gulumba kwa mangani ochokera kwa romo kwa ekhamuni ochokera kwa chisinkha ana ambiri ndi osauka ngakhale apaboma pompo amwanjeza momo kapena ku dcz line ndi ku bushi sangakwanise kuti anthu azikalipira ndalama yokwanira 6000 5000 kuphatikizapo nso ya mayeso kuphatikizapo yotumiziranso mayeso ati kumanena kuti aliyense azipereka uh, 500 yenso ya bando 500 yokuti bando yokuti mukhoza kugula ya 100 kwacha koma ayi ndithu mukumakakamiza ana kuti azipereka ndalama zambirimbiri chikhalireni ana awo ndi osauka koditu tikanena kuti boma ili likuwaonesa anthu nyekhwe sitikunena yekhayekhaye wakumuzi tikunena ngakhale olo ogwira ntchito m'bomamo kuphatikiza pamulanje pabomapo apa pasowa mazipa Anthu ambiri anakhala akundinena ine, kunena kuti, Ameneyi ndi wamisala, amene iye akulimbana ndi boma, tikukaniza kutenga madzi kuchokera ku Mulanje kupita nawo ku Blantyre. Lero mwandikumbukira? Mwakumbukira tsopano mawu anga ndikumakuuzani nthawi imene ija, kunena kuti inu, abomawa akukunamizani, akufuna akupangireni bizinesi. Madzi awa zimene akunena kuti aziyimisa munsewu ndi kumapatusa kuti muzimwa ndi zonama lero Mulanje akutha 2 weeks Mulanje pa bomatu 3 weeks wopanda madzi phiri lija aliimwaimwamo madzi aja aamwaimwa ulendo nawo ku Blantyre tsoka ilonso tili ndi mining company imene ikuba bauxite kumeneko mudzina la mwana wa president ndi azinzache ndi president Chakwerayo akuba kumeneko bauxite kumamutumiza uh, maiko osiyanasiyana madzi aja kapena beauty ya mulanje mountain ija yayamba kutha koma izi tinakuwuzani koma simunandimvere kunapangidwa pakana kampeni makamaka anthu andale kundichita dikampeni ineyo kunena kuti amene iye akapitiriza adzalanda boma lerotu ndi izo kumulanje Madzi pa chitakale palibe, kwa kumwamba kulibe, ku Likhubula kumene kulibe, pa bomapo ndiye jere jere amene alibe chimbuzi cho cho cho chosakumba cho, amene chimbuzi chokumba ndiye kuti akumapita mu tiyi paja tazunguliridwa ndi tiyi wa chitakale Esperanza uh, komanso uh, Khokhola bushi ndiye kuti anthu akumapita kumeneko nthawi zina kusamva si bwino osamakhala ngati mmene mukupa- akupangira a meki muzimva munthu akakuwuzani meki yayambisa chigawo fezi namba 3 tinkaona ngati fezi imene ndiye ikhala yabwino koma ndafuna ndikuwuzeni amalawi kuti ndalandira malipoti ochuluka odandaula, anthu a ku Mangochi, anthu a ku Chikwawa, ku Nsanje, ku Mwanza, ku, ku Thyolo kunena kuti ifeyo sitikulembesa. Ena afika saizi ndithu wa NRB uja kuthyola cha nzika cha munthu ati asamuvutise. Ena afika dzulo lija 9 okoloko asanasegule pamalo. kumadabwa kunena kuti kodi i thought munthu umachita leni through mistakes kodi the previous grey areas zimene anthu anazidandaula mu phase 1 ndi 2 you want to tell me kunena kuti ameki kapena a nrb simunazikonzebe zinthu zija Pakana lero anthu akuzunzika koopsa kuti akalembetse cha nzika komanso akalembetse mu kaundula wa chisankho. Kumene zinthu zikutheka ndi ku Lilongwe, amene olo opanda cha nzika akuwalola kuti azikalembetsa chifukwa kumeneko ndi kwawo kwa president, kwawo kwa Annabel, kwawo kwa onse amene akuyendetsa kapena akulitenga dzikoli ngati ndi lawo. ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti chisankho ichi mukanakhala ena anzeru kapena tikanakhala ndi mtsogoleri woganiza amene sakuona makobiri chabe akuona tsogolo la dziko lino tikunena tuna mapemphapemphayi akanakhala atanena kuti apapa tiyeni tiyambirenso kawiri ndi cholinga kuti ufulu umene amaulankhula pa tv uja kuti aliyense ali ndi right to vote zimveke he must walk the talk osakhala zonamizana zimene zikuchitikazi ayi lero ndinu muli busy ku nkhotakota ku kampu yanu kumene kuli machini ya smartmatic kuti ndi cholinga kuti muzabere basi ndafuna ndikuchiteni encourage inuyo a mec ndi inu a mcp kuti pangani zotheka kuti muzaberedi chifukwatu inuyo popanda kubera simungawine ndipo ichi ndikusimikizireni olo zitavuta zitatani inuyo kuyima ndi mapurezidenti ena simungawine koma inuyo pulogalamu yoberayo muyibere ndipo tikuberako mubere mwanzeru chifukwa nthawi zina munthu wokuba umakhonza kuti kunyamuka kuti ukabe koma malo mwakuti ukabe umabedwako ndi iwe ndiye musaone ngati amalawi sakudziwa zonse zimene zikuchitika ineyo sindikukhulupirira sindikumvesa kuti makamaka chikuvuta ndi chani inuyo a mcp komanso inu a mec ndikufuna ndikuwuzeni kuti ma mistake amene mukupangawa siku lina muzachita regret chifukwa chisankho chimene sichinachitikepo muziko lino la malawi ndi ichi mukuchiyendesachi chisankho chokhala ndi mavuto osiyanasiyana ma challenges soka ilo tili ndi amalawi ena osazindikira m'mamizimu mwalowa anthu amene akumanama kuti "Ah, tafuna tikutengeni tikupaseni ndalama za mukulu iyayi ife timabwerekesa ndalama ndiye mbwerese cha nzika chanu iyayi amfumu akuyitana kuti tikalandire ndalama ndi aliyense amene afuna kuzalandira abwerese cha nzika komanso chovotera muli mafilimu ambirimbiri mafilimu amene akuchitika kuchokera ku boma ndi ofunika amalawi musamale kwambiri nthawi zina kususukira ndalama muzaphesa ana zili ngati zomwezi zolandiralandirazi Chonde, musamangolandira chimanga kuchokera kwa wina aliyense. Musamangolandira mpunga kuchokera kwa wina aliyense. Zinazi zimakhala zochokera ku midima zimene muti muzaphese nawo mtundu. Mausogoleri ena amene mmaona pa dziko lapansili si mausogoleri ochokera kwa Mulungu. Komanso ma calamities amene timakumana nawo nthawi zina zivomerezi nthawi zina mvula mvula imene imabwera nthawi zina yoononga iyi simachokera kwa mulungu ndikutha kuona usiku nditagona mulungu akundiuza kunena kuti auze anthu anga apemphere kwambiri chifukwa mu dziko lanu mubwera chivomerezi chivomerezi chimenechi chizaononga andi ndi chokonzedwa dala ndi andale chivomerezicho akufuna kuti chizakaononga inu anthu, anthu muzathamangire ku boma muzathamangire kwa president kuti president uyu ndi wabwino othandiza muzayiwale mavuto onse amene mwakumana nawo ndi cholinga kuti muzamuvotereso mukuyenera anthu opemphera genuine mupemphere ndikutha kuona chivomerezi chikubwera kuchokera kumawa kupita kumazulo ndipo ndikutha kuona anthu nyumba zawo zitawonongeka kutachitika zinthu zimene sizinachitikepo muno m'malawi ndiofunika kupemphera kwambiri especially nthawi imeneyi ya zisankhoyi kuchitika zinthu kuchitika imfa anthu achitidwa kidnapped anthu ena aphedwa chifukwa wina akufunisisa kuti asachoke pa mpando koma mulungu yemweyo ndimuziwayo amene analenga kumwamba ndi dziko lapansi akukanisisa ndipo akuti ndi mistake yaikulu ngati sakuziwa ati ndi mistake yaikulu kuzatenga boma ili mwankhanza ndikuzabera chifukwa muzakabera muzakumana ndi mbonaona za kipingo muzakumana ndi mavuto amene simunaonepo ndipo muzachita regret kuti tinkaberanji chifukwa mulungu wakuchitani reject uwu ndi uthenga umene ndikufuna ndikuwuzeni mmawa uno inu nonse amene mukutanganidwa uh, ndi smartmatic machine kumapanga makampu kumapanga mafilimu omafuna kumagula za nzika kumafuna kumagula zovotera za ku MEC kumagula anthu ndi ndalama ndi cholinga kuti mukawinenso zisankho zimene zikubwerazi makamaka ku central region ndi kumene kuli mchitidwe umene of course maderaso ena zimenezi zizalowalowa amalawi kumene muliko chenjerani muzakaona anthu akubwera pakhomo panu ndikumakuwuzani kuti tiyeni kwa amfumu kapena ife tatumidwa ndi bungwe tabwera kuti tizakupaseni ngongole tiyike mmakhadi mwanu masola muzanzika zanu musamale kwambiri osalola zimenezo osalola kwina kulikonse osalola akukuuzani kuti aa bwerani tizakupaseni ngongole koma aliyense obwera abwerese cha nzika ndi chovotera ziwani kuti nkhondo ija ndi imeneyo amalawi nthawi zina munthu umafa chifukwa cha chipisi ndi kanyenya osapanga chibwana anthu awawa ndi ma mafiya ndikupempheni iniyo ma authorities kunena kuti taxpayers money muziyiononga ndi moganizira poona kuti economy yathu siili bwino. Ndikumva chisoni kunena kuti atsogoleri a dziko lino both the president and the vice mukuononga tax payers mukuononga ndalama za anthu amalawi osauka pa zinthu zopanda ntchito mukanaganizira kuti kodi maulendo amene tikuyendawa omayendayenda kaya misika kaya ndikumaotcha nawo zipwete Zimenezi zikuthandiza chani? Kodi ulendo umene tingayende umenewu ukupindulira a Malawi chani? Zonsezo munayenera muziganizire. Munayenera muone mmene anthu akuvutikira, mmene anthu akufera, mmene chakudya mmene chasowera kuno ku Malawi ndi kutenga tax payers money, convoy yochuluka ndikumangoyendayenda basi ndikumagula masamba ndikumangoyendayenda kumaotcha zipwete Ah, akuluakulu sitili siriyasi inu tiyenanu ndinu anzanga koma kunena chilungamo kuyaluka kwa inu ndi kuyaluka kwa ine anthu akamakunyozani kuti aa tamuoneni uyu zikupanga iye inenso ndine woyaluka akamatinena kuti taoneni nzache ndi uyu akudusa apayi aa ndi madrama okhaokha zikupangikazitu ndi za drama inenso ndimapanga manyazi ngati kuli munthu amene anakondwera mutasankhidwa inuyo nalitu ineyo koma sono zimene zikuchitikazi anthu ambiri akutukwana anthu akunyoza nkutheka kuti ena amakuchemererani kumanena kuti iyi koma bwana mukuvina bwino iyi bwana pakana mwafika saizi yootcha zipwete iyi bwana ati mukuchita bwino mukusiyana ndi ena aja atokunamizani vuto la andale mmafuna muziuzidwa zonama koma mapulogalamu enawa achimwene anga mukupanga mukanawasintha mubwerese mapulogalamu bolatu iyi mwayamba ini yomagawa feterezayi koma nanga feterezayonso mukumugawa pansika mukanalowa naye m'midzi chifukwa mmenemo ndi pamene muti mudyemo bonasi anthu akukondwererani kwambiri koma fetereza kumakamugawa pansika ah, zili ngati kugula nkhuku yokaweta pansikapopo simaswetsa mazira ndi ana izi ndi uthenga waulere umene ndikupereka kwa ana madrama nzanga mamawa uno pajatu ine sindimaona kuti ati uyu ni ndani ndimangonenambo chilungamo chifukwa ine mmene ndimamuziwira nzangayo ndi wanzeru kwambiri koma zimene zikuchitika tsopano ndi zosiyana ndi zimene amalankhula 2018 2019 2020 anzanga ndimakukondani koma sinthani sitayilo ya kayendedwe kanu anthu ambiri a- akukudandaulani anthu ambiri akukunenani ndiyene ndingochita lipoti kuti anzanga a maimweneni sinthani kachitidwe kanu ndipo mukanapita mukanakhala kuti mukuyenda olo kupita mu ndende nthawi inoyo andale inu munayenera kuti muzipita mu ndende muzikaona makondishoni a anthu mmene akukhalira ku ndende ndamva chisoni kwambiri ndipo ndikupempheni inu a vice president kuti tapitani ku zomba prison mupite ku maula mupite ku chichiri makamaka kuzombako ndiye kuli wesi tikunena pano pa oc wakumeneko akumenya as, akaidi koopsa kusecha mwankhanza tikunena pano masero onse a first offender asekedwasekedwa no window mulibemo ventilation tikunena pano pa zulozuloli akaidi okwanira 8 anakomoka pa zomba prison. Zomba prison ija inamangidwa kale kale mma 18 chakuti yong'alukang'aluka imene iti izaphe anthu ija. Ndipo kuli anthu ochuluka kwambiri. Ndikanakupemphani inu andale mukanakonza ma prisoniwa chifukwa posachedwa pompano muti mukalowe ndi inuyo. Ndizomvesa chisoni kuti siku la lero tikukhala ngati tili mu one party system komanso ulamuliro wa welensike. umene anthu ankazunzika kwambiri. Simungakhulupirire kuti lero winawake angafase mu ofesi mwache ndikulamula kunena kuti kasekeni mawindo chifukwa kuti ati anthu ena akumagulisa chamba, akumabweresa ma foni, chikhalirenicho chamba ndi ma fonizo kha any business imabwera chifukwa cha anthu ogwira ntchito ku prison konko. Ma warden ndi amene amabweresa katundu amene kum'bweresa mkati, lero mwakaseka ma window, inu amene mmapanga za ufulu tathamangirani ku Zomba prison mukaone mmene anthu akuzunzikira, no mpweya, akulephera kupuma anthu asekeredwa ma window okha, ma window awo,